ndewo unu ndị nke m ama m na ụbọchị na-agara anyị nke ọma chukwu daalụ ọtụtụ ndị ajụgokwanụ kedu nri anyị nwere ike iri ga-edozi ahụ n'ihi na ama na ụbọchị a na-asọzi ọchị ego adịghị ihe m chọkwanụ ịgwa unu bụ na unu atụna ụjọ n'ihi na igbo nwere nri e nwere ọtụtụ nri dị iche iche ị nwere ike isi na-ama mgbaji gị aka ofu n'ime ha bụ ọkpa onye ọbụla nọ n'enugwu ma ma onye ọbụla nwa igbo ọbụla ma ihe a na-akpọ ọkpa wawa ị bata n'enugwu ihe a ga-asị gị ị ga-eri ọkpa wawa n'ụbọchị taa m ga-ekụziri unu otu e si esi ọkpa ọkpa bụ nri na-edozi arụ na-ama mgbaji gị aka ọkpa sọsọ ihe ị nwere ị ga-eji mee ọkpa bụkwanụ ọkpa ose nnu na mmanụ ihe ndị ọzọ dịka akwa ma ọ bụ ihe ụgụ akwụkwọ nri ihe ọbụla ị chọrọ iri wụzikwa otu o si masị onye mana taa m ga-ekụziri unu otu ị ga-esi sie ọkpa i sichaa ya ị na-eri ya ọ bịa na-asọ ụsọ nekwa n'ọgụ nwa mere ọkpa ọkpa dozigo ahụ o nwere ihe ọ wụpụ gị n'ahụ ka anyị banyezie n'ime ya bụ ọkpa akpọ m nwa m nwoke ka ọ bịa nyere m aka n'ike ọkpa nke a ndewo nụ Ehe.
kịta anyị ga-etinye ọkpa anyị awụnye ọkpa n'ime efere wụnye etu ọwụla ị chọrọ anyị ga-ewetakwa mmanụ a wụ ezigbo mmanụ igbo anyị awụnye ya ọkpa na-eri mmanụ ọfụma so ị na-etinye ya na ọtụbere ya ị na-etinyekwa mmanụ ọfụma ị makwa na tupu ibido ị ga-akwọ aka gị ọfụma emechago m ọkpa etụgharịchago m ya na mmanụ ọkpa anyị achapụtago kịta m ga-agbanye ya mmiri ọkwa mmiri dị ṅarị ṅarị ị na-agbanye i jiri nwayọọ ka ọkpa gị hapụ ịgba mmiri i jirikwa aka na-eme ya ka ọ dị ọ ga-adị mmiri mmiri mana ọ ma ndị oke mmiri mmiri ka ọ hapụ ịgba mmiri ọkpa na-adịkwa ezigbo mma n'ahụ maka ndị chọrọ ịta ahụ a sịkwa na ọkpa na-enyere aka maka ihe nke a ji adị otu a wụ na iri ofu ọkpa o ju gị afọ ị na-aṅụzi sọ mmiri ị ma mbịa bịa riwa oke nri o mekwa agụụ ama na-agụ gị mgbe ọbụla ọkpa na-adịkwa mma ọ dị n'ebe a na-enwe oke agụụ ya godu na e nwere ihe inwe iri ọkpa ọkpa nwee ụzọ nri niile dị iche iche ma mmiri o ma mmanụ ma nke na-eme ka ahụ sie mmadụ ike ọ dị n'ime ọkpa ọ ga-emekwa agụụ ama ngụgbu mmadụ abịakwa ọkpa na-emekwa ka ahụ sie mmadụ ike ọkpa na-emekwa ọzọ ka ndị ụra anaghị ekwe atụ ọkpa na-enyekwara aka ị nwere ike ịrahụ ụra ọfụma ya bụ na iri ọkpa ka nri abalị ọ na-enyekwa aka ịrahụ ezigbo ụra ọfụma maka ọkpa ga-ejide gị ọfụma ọfụma mekwa ka ụra tụọ gị ọkpa ndị ụfọdụ ndị asịgokwa na o nwere ihe ndị dị iche iche ọkpa nwere n'ime ya na-achụkwa ụmụ nka nka ọya dị aṅaa so anyị na-eri ọkpa anyị afụ na ọya ama na-aya anyị otu ahụ maka na ọkpa nwere ihe niile e ji achụ ọya ụkwụ ọsọ elu anyị kịta m ka na-agbanyekwa mmiri ka anyị na-emekwa ọkpa anyị maka m gbanyecha ya mmiri kịta ihe ọzọ ga-awụ itinye ya nnu na ose m bịazie bịa kee ya tinyezie ya n'ite tupu e tinye ya n'ite ị ga-etinye mmiri na ite ị chọrọ iji sie ya ị gbanye ya mmiri ọ ma nju eju mana mmiri ga-adị ya i sikwasị ya ka mmiri gbọọ tupu i tinyewa ọkpa i kere eke ọkpa anyị na ha agbagote mana ha agbagote gbanye ya mmiri ya wụ na mmiri atụrọ ya ọ ga-eme ọkpọ esie ike ọfụma ma ndịcha mma ọfụ afụ ma ndị oke mma agbanyego m ya mmiri ịgbanye ya na mmiri ọfọ n'aka m ọkwa anyị ihe ọzọ anyị ga-eme bụ anyị ga-etinye ya ebego m ose ma njizi aka mee maka ose na-afụ ụfụ tinye ya ose tinyekwa nnu etinyekwana nnu itinye nnu ọ ṅaa ya ọkpa ma ndịzi mma ọkpa ada adị mma ka nnu

ọ ga-etinyegide ya nweta otu onye kacha kịta anyị ga-ekuwazie ya bụ ọkpa anyị ga na-etinye ya n'akpa kuo ya

onye riri ọkpa a ga-ekweta n'ezie na ọ nwa Enugu siri ọkpa a ọkpa dịka m si kwuo na mbụ bụ nni eji mara anyị ọkwa na nni anyị ji too unu afụgokwa na o nweghị ihe dị na ime ọkpa kama ị na-ego ya n'ụzọ igote ọkpa n'afịa akwọọrọ gị ya ọ na-egbu oge sie ya unu afụgo na ọkpa anyị eyego ọkpa achapụkwara achapụ ka anyị manụ ma otu o si achakwa n'anya ka o si atọ n'ọnụ mana ama m ife m siri onwere ada agbajọ agbajọ hmm. ọkpa a wụ ya o nwere ihe niile ndewonu aka m bụkwanụ dr chinyere okolo nọdụkwanụ ọfụma